Wawas fumu wawas fumu lero ndabwera ndi nkhani nkhani yake yokhuzana ndi mnyamata amene amafuna kupha m'bale wake chifukwa cha nyumba mnyamata ameneyu zina lake ndi muyunda patrick amachokera ku lumphi mnyamata ameneyu anakula ndi bambo ake mayi ake sawadziwa mayi ake adamwalira iyeyu ali wamng'ono Anakula ndi bambo ake mophatikizana ndi m'bale wake komanso sister wake ndipo china chilichonse chinali bwino amakhala limodzi ndi bambo ake koma mwatsoka mu chaka cha 2013 bambo ake adamwalira zotsatira zake adakula ndi m'bale wake amene amatchedwa Subelo Patrick china chilichonse chinali bwino Subelo Patrick ankawasamalira anthuwa ndipo ankaonetsetsa kuti china chilichonse asamathe kuchisowa ankachipeza china chilichonse chimene ankafuna nde amakhala ye amakhala ye mpakana subelo patrick adakwatira atakwatira kuli kumbaliku muyunda patrick amathamangitsanso mafailo kumapanga timabizinesi togulitsa zovala iti ndi iti komanso ankapemphapempha kwa mulungu kuti amtsegulire njira mpakana njira ija idatseguka akuti iye uja anatengedwa ku middle east ndi cholinga choti akagwire ntchito adapita ku middle east atafika ku middle east adayamba kugwira ntchito nde mu nthawi imene ankagwira ntchito ku middle east iye uja adapanga chiganizo chofuna kumanga nyumba ku malawi anamtumizira ndalama m'bale wake subero patrick chonde brother ndalama ndi izi mundigulire malo subero patrick adagula malo adatumizanso ndalama ndalama ndi izi mundimangisire nyumba ndiye subero patrick adayamba kumangisa nyumba ndipo china chilichonse chinatheka nde wakhala mnyamata uja ku middle east kwa nthawi yonseyi nde mu chaka cha 2026 anapanga chiganizo chofuna kubwerera ku malawi ndi cholinga chakuti adzaone nyumba ijaso komanso adzakwatire nde atafika ku malawi m'bale wake subelo patrick adakamutenga mwachisangalalo atafika anakhala tsiku loyamba lachiwiri, lachitatu lakelo akuti anagwa pansi nde munthawi imene ankagwa pansi sanagwere mnyumba adagwera panja brother wake nkuti kulibeko mkaziso wa m'bale wake nkuti kulibeko zosatira zake adamuona ndi manebazi kuti munthu wagwa zosatira zake manebazi aja adamuthamangira amachoka ku toilet iyeyu anamtenga anapita naye kuchipatala atapita kuchipatala m'bale wake uja anangomva kuti m'bale wako ali kuchipatala anagwa pasi atapita kuchipatala kuja adamuuza kuti iweyo unadyetsedwa poison ndipo wachita mwayi wabwera mwachangu koma unakachedwa udakafa iyeyu anali odabwa pozindikira kuti iyeyu wangobwera kumene kuchoka ku middle east alibe mdani wina aliyense Komaso sakuyendayenda samakudya mmakomo mwa anthu ndiye sanazitengere ankaona ngati kuti mwina mmimba mwakemo ndi chakudya cha ku Malawi sagwizana nacho mwina system inasintha ndi zimene ankaganiza sadazitengere adangozitaya anatuluka kuchipatala kuja china chilichose chinali bwino koma kumbaliku m'bale wake uja ndi amene ankapanga zimenezo ndi mkazi wake akuti plan imeneyi anapanga ndi m'bale wake ankafuna kumupha ndi cholinga chakuti zinthu zimene anali nazo zikhale za m'bale wakeyo. Ndiye pulani imeneyi idakanika. Kenakono brother wake uja ndi mkazi wake adapanga pulani ina chifukwa pulani ya poison idakanika ndi akabwerezanso azindikira kuti poison ndikudya m'nyumbamo. ndiye zotsatira zake adapanga chiganizo chofuna kupeza munthu wadera kuti amuphe mnyamatayu ndiye mu nthawi imene anthuwa amasakasaka munthu oti agwire ntchito imeneyi kwapezeka kuti wiki yatha Muyunda Patrick adayambana ndi mkazi wake akuti mkazi wake adapeza meseji yachibwenzi mu foni Zosatira zake mkazi wake adayamba kutha mawu. Iwe china chilichonse chimene undiuza ndimakupangila, n'chani chimene sindinakupangile, ndiwe munthu woyipa nde kunkhani ya zoyipazi anatchulanso nkhani yofuna kupha m'bale wake chifukwa cha malo. Nde muyunda Patrick atamva zimenezi anali odabwa kenako anamfunsa mkazi uja, oti poison uja amafuna kundipha ndinuyo? Mkazi uja sanabise chifukwa chakuti mkazi uja adali ndi mtima wapapapa. Zotsatira zake mkazi uja anati, Eya, ndi m'bale wako amene ankafuna kukupanga chipongwe. Chonde ndikhululukire, ndidalakwitsa. M'bale wakoyo ndi oyipa. Ndipo poizoniyo nathira ndineyo, adandiuza ndi m'bale wako chifukwa cha nyumba imene wamanga ija. samafuna kuti apange transfer nyumbayo mu dzina lako nkana amafuna kukupha iweyo ndi cholinga choti nyumbayo ikhale yake chifukwa chakuti anthu amadziwa mmuzi muno kuti nyumbayo ndi yake amauza anthu kuti nyumbayo ndi yake zosatira zake muyunda patrick anali odabwa pozindikira kuti m'bale wake weniweni amafuna kumupha chifukwa cha nyumba ndi pamene amabweresa nkhani imeneyi kwa ife ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro akuluakulu choti muziwe ndichi ikakhala nkhani ya ndalama ndi chibale sizimvana chonde osaphatikiza chibale ndi ndalama